na wa ụwa nke a sef ụnụ nụrụ maka the boy winuru ọkpụrụkpụ ego na ife bet ya na-eme akwa ụnụ nụrụ maka ya e wee sị na ọga ya sị na ha ya eke ọkara nna asịzi ka m jụọ ọ na-esetụrụ ọga ya zi ọ gbachala ọga bọị ya esetụrụkwa ọga ya kedu ife a ya akpọ nke a and based on ife m nụlụ anụ m na na-ekegoriri ego eke anụ m na-ekegoriri ego o ji oge ọga wee gbaa the bet eche m na ọ dị etu a na a ya asị ka a yọọ ya ayọ sị ya eh, nna ghọtanụ ghọtanụ o ọbịbịa ị bịala ebe a mekwanụ ka ife dị etu a wee gaa chineke mekwanụ ehe mana nke ịnụzi na ya na ọga ya ekerie kedu ife i chelu achọ m ka ị tụnye ọnụ n'okwu a ee eh, gwanụ m ife unu chelu maka o nweziri ka ọ dụ ka ezi ife a ya eme na ọ gbacha bọị ọga ya esetụkwa ya i nene anya ị fụ na ego ọbụla a ya eji setụrụ ya ayaghị erukwa na ego ọga ya keje onye zi ka ọ bụ ala ee mana i nekwa anya i sikwa ụzọ ọzọ nee ife anya ị fụ na ego a wụ ego chineke wetara ọ dị ka luck ee ọ dịkwa ka luck ee enweghị onye ma na ọ ya adanye etu a mana achọ m ka ị tụnye ọnụ n'okwu a gwa anyị ọ dị mma etu ya na ọga ya si wee kee ọkara a sị na ife ọga ya kwuru na ọ ya enye ọkara were ọkara ọ dị mma ọ bụrụ na ngụ nwa wụ ọga ya ị ya anara ya ọkara nna asịkwanụ na na- na a ka asị ka a yọọ ya ayọ sị ya nna ee, ghọtakwanụ ee, na na o nwere ka ụbọchị dị ee mana ọ wụ na ngụ nwa nọ n'ọnọdụ ahụ ọga ya kedu ife ị ya eme ị ya sị ị ya nara ya etu a e si sị na onye a si wee nalụ nwa welu the ego ọkara ka ọ na ego ka o ji wee gba ife ọ gbala tinyenụ ọnụ n'okwu achọ m ka m mara ife unu ya ekwu maka ife e, akụkọ a na-afịọ kịta nya wụ ife na-afịọ ngwanụ m mechie ya n'azụ
ihe mere na ọ dịrị mma the man ama all the time nwa na-agba the game and again ọ kwesịghị ike ya nye ya ọ kwesịghị iforce ya na o kee ya ọwụ ihe si willingly ihe si ya n'obi ka ọ ga-enye ya ebe ọ nọ na-agbara ya boy kwanụ ọ na-agbara ya boy does does it doesn't matter it doesn't matter mana ọ na the boy ejeghịkwanụ boy although it's Yeah. true Eh, it's true assuming na o jehụ boy but at least o kwesịghị ike ya into two eh, at least ọ- ọgodi ma ọ eh, quarter of the money Uh, Yeah. God chọrọ bless the boy no matter how ebe ọ nọ ọ ga-ebless ya abi yes nọ nya nọ chineke Ọ, chọrọ Chineke ịgọzi chọrọ ọdị. ịgọzi the Ọ bụgodị boy. na ọ jeghị boy ya Ọ- ọ- chukwu ga-agozikwa ya so na ife ị na-akọwa bụ na o kwesịrị ka a yọọ ya ayọ yes maka ego ahụ 16 million e kee ya ọkara ọ dụrụ mma ọ dụrụ mma ọ chukwu chọrọ igozi ya na ọ through that way ka ọ chọrọ iji gozie ya so ihe the man mere adụrụ mma nwanne daalụkwa thank you sir
okay dịka ị na-ekwu na nwokorobịa gbara bet nke ka nọ n'aka ọga ya na ọ gaghị akpọta ya ka ego ahụ abụọ n'echiche obi nke m enweghị ihe ọjọọ ọga ya mere maka na ọwụ ego ọga ya ka o ji gbaa bet ọkwanụ na ego nne ya ọ gaghị eme ya permit ịga gbawa bet o nweghị any right ịga gbawa bet mgbe ọ ka na-agba boy because ihe ọ bụla ọ pụtara ọ n'isi ọga ya ka ọ pụtara mụnwa na ebe a azụọla m ụmụ boy and ọ- ọ- anaghị a- a- a- eme allow nwa boy nọ n'aka gị na-agba bet when once i mewere allow such a thing nwa m ga-eji ego gị ga agba bet bet bet wee o mee o mee otu o mee otu onye ọbụla si ghọta ya o mee otu onye ọbụla si ghọta ya bet is a, a legal gambling
government mere legalize ebe ọ not legalize ebe mhm. ọ mere ife ọjọọ the boy ga-agba bet mgbe ọ nọ na nke ya ọ ma na ọ nọ na shop nke ya ọ dịle settled

ehe nke a ndị iche ama na ọ gbapụọla ndị ọga ya ga na-ekele mkwa na o buru ego ya gbapụ so all the implication nọ na ya ọga ya nyere ya 8 million ọ ka nwekwa obi mmadụ because a sị ka enyotewe ya nyotewe ya o nweghị ihe ị ga-ejili si na ego ahụ wụ ego ọga ya provided na ọ ka nọ n'ego ọga ya because ọ ka nọ under bond n'ebe ọga ya nọ until ya ọ dị free emeghala free ihe ọbụla masịrị ihe ọ chọrọ iji ego ya mee ya omee so o nweghị ihe ọbụla o jiri eprove sị that na ego ahụ wụ ego ọga ya o ji gbaa bet
eh, to me o oh, asịkwa m kwuo enwerọ ife ọjọọ dị n'ime ya because bet naija nwa although ndị mmadụ na-afụ ya as na ọ something na-adịrọ mma bet naija dị mma but to an extent ọ dịrọ mma onye na-agba ya na-agba wisely maybe otu a ka chukwu chọrọ iji egozi nwa okorobịa Eh, so mmadụ ama agbagide bụ ịnwụ so to me o enwerọ ihe ọjọọ dị n'ime ya so and eh, ọ dị mma etu ọbịa si wee narị ọkara ịga so ebe m na-achọ ịhit now ọgụdị m na ọ mụ bụ the boss eh mụ ama ana ya ten kobo from that money mụ ama ana ya ego because so far mụ ada achọ ego m achọ ego m dị intact and ya onwe ya gbara the thing ọ bụrụ na chukwu onye meere ya ebele ọ winie the thing m ama ana ya ego because mụ ada achọ ego m achọ o zuru ego m so enwerọ any need for me any other money Mana ị mana ego a na-ekwu ebuka ị nwere ike ịghasị ya na ee dịka ọga gị ya na-ebite gị
Eh, for- go- onye bụ ọga na at least even if the boy gbara win a 16 million or above ọga ọga ya enweghị ego nke ya nwere ihe o ji 16 million nwa boy ya eme ọ bụrụkwa na ọga enwezughị ụdị ego ahụ na akaụntụ ọ ga-afọ ọ ga-ekpọta afọ ọ ga-ekpọta nwa boy ọ- ọ ga-enwekarị ahụ n'ahụ bikọz ịkpọ nwa boy dosa mechazi esetụlụ ya bụrụ obere ego ịmana biznes dị n'ụdị n'ụdị biznes dị n'ụdị n'ụdị aghọta m aghọta m mana nke a nwa nke a nwa
o nwere ike na ọga enwezurọ ụdị ego ahụ ọ bụrọ an enough reason why eji eke the ego but me ọ na ọ na ọ the boy